ama m na unu ka na-esonyere ọ ka bụkwa ọmụmụ asụsụ Igbo a anyị meela ọtụtụ ihe n'ụbọchị nke taa mana nke a bụ nke ikpeazụ anyị ga-ewetara unu n'ụbọchị nke taa ama m na-esonyere anyị iwu maka na anyị agaghị ekwe ka asụsụ Igbo bụrụ ihe ga-efu ngwa ka anyị lee anya na isiokwu nke anyị nọ n'ụbọchị anyị nọ ugbu a bụ iji mkpụrụ abịdị we ka anyị lee anya n'isiokwu nke anyị nọ n'ime ya ugbu a bụ iji mkpụrụ abịdị we we bụ nke a na-akpọ w n'asụsụ Igbo em asụsụ bekee emebe mkpụrụ okwu wee gaa n'ugbo ode anyị anyị lee anya na ọmụmaatụ nke anyị nwere ọmụmaatụ nke mbụ we na e na pị na ụ bụ gịnị na ụ bụ gịnị wepụ wepụ bụ nke a na-akpọ n'oyibo remove ọmụmaatụ nke abụọ we na e na pị na ụ na rị na ụ bụ gịnị wepụrụ wepụrụ removed mgbe i le anya na mkpụrụ okwu a bụ wepụ remove wepụrụ removed ị ga-ahụ nke ọma na e nwere ndịiche mana ha abụọ pụtara nwere otu mpụtara na otu nghọta mana ndịiche bụ na wepụ bụ tensị ndị na ugbu a wepụrụ wepụrụ bụ tensị ndị n'azụ wepụ Tensị ndị n'azụ ndị oyibo na-akpọ ya gịnị? Past tense. Tensị ndị na ugbu a ndị oyibo na-akpọ ya gịnị? Present tense. Ọmụmaatụ nke atọ. We na e na ti na a bụ gịnị? Weta weta bring weta bring ndị oyibo na-akpọ ya bring ngwa lee ọmụmaatụ nke anọ we na e na ti na a na rị na a wetara brought wetara brought brought wetara bụ tensi ndị n'azụ weta weta bụ tensi ndị n'ugbu a present tense and past tense ngwa lee ọmụmaatụ nke ise anyị nwere we na ụ na ọ bụ gịnị wụọ Wụọ, pour, pour. Wị na ụ na rị na ụ bụ gịnị? Wụrụ, wụrụ, poured. Ndị oyibo na-akpọ ya poured. Ọ ka bụkwa otu ịkọwara gị na wụọ na wụrụ bụkwa otu ihe mana ndịiche bụ na wụọ bụ tensị ndịnuugbua, wụrụ wụrụ bụ tensị ndịnaazụ, present tense and past tense, dịrị, gabazie. Ọ gwụla ka ọ ha anyị n'ụbọchị nke izuụka anyị wetara unu nke izuụka ọmụmụ asụsụ Igbo na-esonyere anyị nke ọma. ekwela ka asụsụ Igbo nyụọ n'aka anyị ka anyị mara ka anyị hụ ka agbụrụ tribe ndị ọzọ agbụrụ ndị ọzọ na naijiria si ejisi asụsụ ha ike mana anyị nwa bụ ndị igbo bụ ndị na-ana ekwe ka asụsụ na-ana achọ ka ejidesi asụsụ igbo ike anyị bịa anyị were asụsụ bekee na-azụ ụmụazị na-asụrụ ha bekee enwezi onye ma na e nwere ihe a na asụsụ Igbo onye ọbụla chọrọ ịsụ ka ndị ọcha mana i lee anya ndị ugwu na ndị yoruba ị hụ na asụsụ ha ha jisiri ike ekwela ka asụsụ Igbo nyụọ n'aka anyị na-esonyere m nke ọma sonyere m na YouTube subscribe to my YouTube channel like share